Dpp in government and I can remember very well anthu ena ake a dpp amene anali very arrogant we have been journalists before Yes. we are still there tinali ndi all inclusive kumbukira yapa Yes. inafika pamene pachi zopanda Yes. nkumayankha zokula mtima ziti amalawi akangozindikira kunena kuti oho sindikufunani abwana amalawi aja musamadelere kwambiri chimvano cha mavu they can do away with Amaninga you pamimba. kupita so kuti uonetse zimene anene apaji kunena kuti olo masitolo kumene mmati nkuchipinda kwanuko anthu akupanga doubt kuti uonetsetse akamba nkhani imene umoyo wa anthu wakutani ukhale these are real things abwana sikutinso zopeka muli pamene pompo yes amalawi omwewa four years ago adada kukhosi ndi dpp nkuyithamangitsa Yes. four years amalawi inso ada kukhosi ndi mcp ndikumaganiza kuti

kenaka anzanga a dpp aja Eh. amene amati akusiya ndale amati achoka ife basi tazitaya izi kenaka all of a sudden mwapeza fene yakuti akuti amwene kanga tafingi tawakaimira zikutheka joseph kamwendo Ehe. atanena kuti ndasiya mpira Yes. amakhulupirira ati a mapuleya abwino alipo Yes, atakumenya yes. mmene amaona anyamata mmene akupalira Yes.

Anthu ena nkumaona kuti nde bolaso maybe, maybe this one is better. So for me all I'm saying is make a case for, for 16 September 2025. How are you better than DPP? Tapangani story yonena kuti anthu anene kuti ah, koma ngakhale mwina izi zaonongeka komabe awawa they are better than DPP koma otherwise mukuwapangisa anthu amene anaona kuti they have buried DPP ndikuyiwala

we take them for granted anthu amayankhula inu zinthu zima- zimayamba timati slow fade zimayamba pang'ono pang'ono Mafufutika. Ma- makosana izizi munakakonza ano u- take care of it Eh, da, da, da, da, da. izizi zikana amati mbuto ya kalulu idakula ndi tadzaonani yes kumapezeka kuti zinthu zija zikukula zikukula zikukula kenaka by the time now you want to solve those things zafika size yoti zikukanikani ngati for example za mafuta anthu anayamba kukamba kalekale inu tapangani motere tapangani motere pano amene zafika pomanena kuti kuti eh, kuti now what do we do kumachita kuona government in panic zipani zolamula yes zonse zikamakuuzani kuti tiwina chisankho even nthawi ya dpp ka nthawi ya ndani akamafaa amanena kuti chis- chiboma chi- chisystem tikuchipanga control ndife Ife. chimene chimaluza munthu amatibera chimene chimanda munthu amatife tizopotani Pobera. ogwira wanda unanena kuti

kuzanena dpp anthu akusowa chosankha Yeah. let's be realistic Yeah. komabe chisankho chichitika chifukwa Tisa- tikaika- tisankhabe. tisankhabe Yes, tisankhabe. apezeka mmodzi amene timusankhe Yes. akhala ndani chifukwa chani tipita ku break tikachoka kumeneko tikambirane nkhani za mafuta nkhani pompo la mulungu pa 19 january 2025 ngati mukutsegula kumene wailesi zanu zakanema takulandirani ndithu ndili ndi ochunga vayana yojona ndi vayana osati wayana Ndicha- va vayana ndine ndimati chani umati wayana wayana vayana ine zingotchula ya maphang'ombe mapang'ombe Jona Pankuku Amsukulusi nkhani ina imene tifuna tikambirane pano ndi nkhani ya mafuta anthu a mulungu mafuta akutichedza now here is a story mafuta sakusowa kogulitsa mafuta ife mafuta amatisowa chifukwa chokuti tilibe ndalama zogulira mafutawo mafuta timagulira madollars So ngati Kwacha tili nayo imakhala ikutivuta ndi dollar. Kuti tipeze equivalent ya dollar tigule mafutawo kumene amagulisako. Komanso pena imapezeka even kwachayonso mwinanso tilibenso. So choyamba tipeze kwacha kenaka tipeze dollar tigule mafuta. Tikamagulisa mafuta aja timayenera tizigulisa at profit so that we use the same money imene tagulisa ija tikaguliso mafuta ena. Momwe zikukhalira padakali panopa that's not what is happening. Tikugula mafuta aja tikugulisa ma losses. Now mmene tinali ndi automatic pricing system ndiye kuti Ma kampani aja amagulitsa mafuta alipo awiri m'dziko muno, Petroleum Importers Limited, PIL, ndi National Oil Company of Malawi, Nocma. Nocma, yeah. Normally, mafuta a Nocma amakhala odula, a PIL amakhala otsikirako. Koma amagulitsa onsewo mitengo yofanana. N'cholinga chokuti pakakhala kuti pali tima losses tina take, a Nocma amatenga ndalama zimene amasunga mu ujeni muja n'kumawabwezera ma kampani amene ajawa kuti asamapange ma loss. Here is what is happening. Tidamaliza ndalama zimene zijazi zoti zipanga

whereby timawauza anthu amene amagulisa mafuta tikufuna tipereke ma contract anthu amalembera timasankha tikufuna tisinthe zimene zijazi tikuti chifukwa choti timagwirana ndi ma agents amene mutati madobadoba si eni ake a mafutawo iwonso amakatenga kwina kwake kumapanga but the process ya mafuta its very rare kuti mukhoza kugula straight pamakhalabe wina wake somehow amene amakhala ngati dobadoba we explain it better as we go however We said kuti chifukwa chokuti mwina anthu amene timagula mafutawo si eni ake a mafuta kwenikweni, amakhala ma agent, mafutawo amakhala odula, timakangana mmbuyomu kuti landing cost yawo kuti adzafike pa pump azikhala odula. Takangana kangana zimenezozo however we are still buying from them. Now the government says can we change now and buy government to government to buy from the owners a ngati a Chunga ali ndi chisime cha mafuta tizigula kwa Chunga. Osati kupereka ndalama kwa a Jona, a Jona akagule kwa avuzu a- awa atibweretsere kwa ife. However, achina Jona awo amakhala kuti anapanga kale ma deal ndi awawa. So awa zimavuta kuti tigule straight because anapanga madilu ndi awa it was cheaper so even kudusa kwa a Jonawo. What is happening now is tidasintha malamulo mu nyumba ya mala- yathu ya malamulo kuti tizigula government to government. Tikapanga zimene zijazi a president amayenera atisainire kuti likhale lamulo tiyambe kugwiritsa ntchito lamulo limene lija. Isadasainidwe si lamulo. Idakalibe bill presented to the president for signing. Now

the friend of my friend is my friend that's what is happening now amene awawa amene tikukamba tikwaona akhala ngati ngambwingambwiwa ndi mafuta odula namba one kumene tikwatenga tikwatenga kutali kusiyana ndi kumene timatenga nthawi zonse namba two mtengo wakenso ndi wodula akuti ndi emergency procurement ndiye tikudikira zina zija the question is why are we buying fuel wodula kwambiri about 40 million dollars more, more than what we buy normally

aja ankati zilipira makwacha aja chan chan chan chan chan Unapita president kuja? yes anthu ena anakaona ngati solution mwina ena chifukwa choti amaona kuti mekuchaku sanaone sanalowe apanga yawo so iyi imene akuapanga chipite government government mwanjira ina kuboma komweko anthu agawanikana yes kuli anthu ena ali uku kuli anthu ena ali uku zolinga za anthu enawa ndikuti amakaba ndalama kuseriku

anthu amaona ngati kuti ifeyo e ndi olalata e chani but the truth of the matter is munthu amene amalikonda dziko lake cannot do some of the things that are happening munthu wina amandichita anandichita contact wakuboma kunena kuti ayi you guys are very unfair e matinena ndeni mamuuza kuti it doesn't matter at the end of the day anthu afuna kuti zinthu zikonzedwe tikufuna kuti mafuta abwere pa pump however however We are in a dispensation yonena kuti we cannot also just say kuti poti mafuta apezeka we have a right to be interested in the procurement process Exactly. ndi ndalama zathu munakhala kuti Msonkho mukutenga yathu. ndalama za Zanu. mtumba mwanu tikananena kuti achimwene we Zanu. don't care Yes. but we are caring because this is malawi taxpayers money ndipo ngongole zimene mukutengazo tizabweze ndifeyo ana athu azakhala kumabweza ngongole zimenezo ndimafuna kunena motere

Ca- Can't you feel sorry for the president? Ndi mmene Malawi wayaka. Kwa Malawi wayaka. Exactly. Malawi has akufuna ma solutions inuyo without any k- kantima ko- ko- muli- mitima yanuyo ndi magazi ponena kuti titha kumumvera chisoni. A president kumanena kuti ndili ndi anthu kumene awawa. Mimbulu.

ndikudziwa kuti kuli abusa a Zacc Kawalala Yes, chenu yes. and Azimisisi. we, we have a lot of respect for, For him. you Yes. personally i know him Yes. and kuli anthu enanso kumeneko aona a integrity yawo Yes. if it means kuti anthu akudani akudeni Yes, abusa. koma ngati mukudziwa information please Bring it out we can not tolerate kuti dziko lathu lizionongeka chifukwa cha anthu amenewawa and ndingonena mawu awa kunena kuti this is not even about Malawi Congress Party no this is not even about kuti ati kaya ineyo for me ndikuona dziko la Malawi chonde timvereni chisoni tamalikondani dziko lanuli iyi nkhani ya mafuta iyi ndi nkhani yayikulu anthu a mulungu and ineyo ndikunena mobwerezabwereza and I know ine ndimaona ngati kuti Yes. through you uh, uh, uh, chair ndimaona ngati kuti tibweretse sanity pa nkhaniyi tidzikhala ndi ka segment mpaka na titapita titaboleza nkhaniyi kazibwera kamafuta update tidzikhala ndi update panopa akubacha Zamafuta, eh, ali motere afikapa. panopa zili motere at Yes. least ka ka 5 minutes kena Yes. let's update malawi komano Yes. what is happening currently a president anthu akuwapusitsa yes mafuta akufikadi mapampumo ehe funso ndi lakuti Mpaka liti? tikutani kuseriku kuti mafuta afike komanso mpaka liti chifukwa chakuti february we need to look for another aku Kenya aja abwera liti aku Kenya aja akubwera abwera liti abwera liti January nduno. amati akubwera anthu kuti january ndunoyo Yes. kodi ndikupha apa ati chani gona nkuphe Sali ndi January uno. komanso tisamaiwale kuti vuto limodzi limene likutiika pa mavuto pa nkhani ya mafuta ndi nkhani ya forex Yes. now nkhani ya forexyo ndi- munthu utakhala kunena kuti chuma chavuta kapena kuti ufa wavuta pa nyumba mma- mmasintha kadyedwe Yes. now forex is an issue in this country zogula si mafuta okha kuli mankhwala kuli s- fetereza wa Exactly. aip Yes. ndi zotero zonse zikufuna forex now forex uja ndikupezeka kuti ena

Aaa Mike taziponya kuka, kuka TV kali kumbuyo kwathuku iyi ya Luta iwe. Anthu a Mulungu anthuwa tidanenanso mmene tinkabwera last week timafuna titakhala ndi anduna uh, za migodi uh, bambo uh, nyama zikuluzikulu azungu akumakambirana za miyalayi mpaka kupatsana kuti ndi awo kuti our product has been tested our product i was like ah, ah. yafika pale kodi what are we doing mwamsangamsanga mosunga nthawi abwana tili 2 minutes tifuna tichoke pa nthawi yabwino panopa kuti titeteze miyala ya mtengo wapatali imene tili mdziko mwathu posafuna ku- kuzembayitsa wina uli ku Kasiya uko Yeah. wa rutileyo mwamsanga msanga ine sindibisa Yes. zinthu ziwiri Yes. one kugona two kuzikonda nkhanizi sizinayambe pano ndi nkhani zinayamba kalekale malawi muno alipo anthu ena amene akudya ndalama za migodi malawi muno alipo anthu ena ndithu amene ali pa maubale osaziwika bwino ndi anthu akunja ndipo amawathandiza chifukwa cha maudindo amene ali nawo ndikumakafukula miyala ija ndikumayitenga ena kaya mudzina lonena kuti kaya ndi sampling ena kaya amati kaya chani koma anthu akuba in short chifukwa chonena kuti anthuwo iwo zikuwapindulira iwo for personal interest and greed akutenga ndalama lero ndimakamba ndi munthu wina wogwira ntchito kwa mra senior person

abwana munanena zona kuti umphawi onse uli mdziko munomu can't we uh, do the right things tili nazo zinthu zili konkuno engaka uko akudzaza kuti tili nazo and we are still snoring like serious yet we have got the whole atm strategy akuti atm agriculture tourism and mining. mining what are we doing pa mining ipa snoring snoring mkonono like serious tibwerabe tidzakambiranabe nkhani imeneyi njopweteka ukamamva the amount of money that's been talked about 42 billion business not for f- about 70 years ndikukuchitira project the biggest rutile deposit pa dziko lapansi ili pa Kasiyapo m'malo tikulimbana ndi fodya uya kukumana ndi zokumana kumana iyi tikulimbana ndi ti- ndi imwala ake kuti titati tonse tiike attention kumenekoko